ndikulandireni ku programu ya lero ya gwede gwede imene mmayikonda ija imene ndithu imazukuta kukambapo kufotokoza momveka bwino nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika kunjaku cholinga chathu timanena ife ndikungofuna kuti nkhanizo muzidziwe moona mwenimweni osati kutengera wena amene amafotokoza ah, mokomera mbali yawo komanso timadziwa kuti inu muli ndi mbali ina imene mmayikonda ndiye mafuna muzimva zanu zokhazokhazo ndiye timabwera ndi mbali inayo kuti muyimvenso eh, tikamapanga pena ziganizo tizikhala tikudziwanso kuti kuti mbali zinazi zikuchitika motani timamva kuchokera kwa adindo amene ndithu ndokhudzidwa pa nkhanizo kuti afotokoze mmene zikukhalira ah, malawiyu akuyenda kukhala okomera wina aliyense ndiye cholinga cha programu imeneyi ya gwedegwede timathokoza kuti makhala pamenepo kuyitsatira program imene ine ndi selina dumbula amene ndithu amatizukutira nkhani mwa nthawi zonse ndi bambo steve kondo banda ndiloleni ndiwalandire kuti tizukute nkhani zimene tabwera nazo tsiku lalero bambo banda tili bwino takulandirani program zikomo yalero kwambiri timabwerezabwereza ife Mm. sachipani chanu inde amene mmadana naye inu ife sitidana naye sitingadane naye amene ndi mdani wanu mm. ife si mdani wathu mm -hmm, mm -hmm. ndipo ngati mmadana ndi ife mm. ah, mudziunguze kawiri katatu mudzifufuze ndi mudziti kodi mkadana ndi amenewa nkhuku eh. imagochoka kumwamba kufika mmbale ziyigwira simuja yeah, komanso eh.
udani umakupindulirani mm. chani pamenepo mdani wanu si mdani wathu mm. ndipo chipani chanu si chipani chathu mm. ife sa chipani chanu mm -hmm. timabwereza bwereza programu ino mudzimvera osati ndi khutu la Landale, usapota yayi. Yayi. Mm, mm, koma mm. mudzimvera kuti kodi malawiyu akuyenda bwanji Mhm. akutani Mhm. ndipo ife pano sitidzamva simudzamva toti kavotereni wakuti Ayi, sisi koma tatero. tidzongonena anthu mmene alili chisankho Muzipanga chidzakhala nokha chanu. kumene kuko. Muzipanga. ife Eh. tikungotsegula m'maso Mm. achita bwino achita bwino Mhm. achita cholakwika Pakuti achita palakwika, cholakwika palakwika. wakuti akuba

wera kutsogoloko saphonyana program chomwe takamba ife pano chimayenda choncho chabwino tiyambepo nkhani yathu bambo banda munabwera pano kuzafotokoza nkhani ya shuga kuti wayamba kusowa koma anthu ena amabisa shugayu nde taona minista ndithu amumba akuyenda akamusokolotsa ati shugayu nduna yomwe imamva mavuto a anthu nkuthamangira mm. pa zaka 5 zimenezi mu mm. kabineti ya chakwera mm. yomwe tayionako mm -hmm. nenda mombawa mm -hmm. pompo pompo chinthu chikuchitika ife kukamba chinthu mm. zikutere zikutere ndikazipeza ena amaletsa ndikukamba zimenezo amakamba zikulo za ndale abodza inu e, shuga kulibe e, awa alephera sanalephere mm. kushuga kusanalephere mm. koma amwenye ena ndamene timakamba pano tola kubisa shuga mm. mothandizana ndi mashopu ena mm. ogwira ntchito mmashopu si izo makazipeza zichi ukuku ndiye kugwira ntchito mm -hmm. komwe amalawi amakufuna kutumikira kuti nduna izigwira mm -hmm. Mhm. sikuti timapopa a Mumba yeah, koma yeah. ntchito zawo komano zomwe amachita mm -hmm. zomwe mhm. amalawi amafuna mm -hmm. nakuuzani mmene shuga amathandizira anthu mm -hmm. ang'onoang'ono amapanga business ya business, mm -hmm. business ya malambe mm -hmm. business ya mandasi ose aja anapeza kuti akuzunzika mm. eh, chifukwa cha anthu ena ake amene akungofuna kupanga kampamba konse akagulitse shuga so tiyamikire mm. uh, nduna zonse ndibwerezenso mm. zikanakhala zimagwira ntchito mmene amagwirira a Mumbawa mm. bwezi zili zabwino vuto umathamanga ukuku mm. wodi mm. akukanika kupanga operation mm. akuti kufiyeta kumagetsi mpaka na mwezi mm. madzi asiya pa chipatala mmalo moti upite ukaona mm. koma kuthamangira kuti ati ukatsegulire zimbuzi zokumba mm. kusalithandiza boma kusathandiza anthu kusathandiza mm, a president mm, osalingalira ngati uli nduna ndikutumikira ngati ukugwira ntchito ndikutumikira tatengani chitsanzo cha a Mumbawa a Mumbawa ndi omwewa mm. eya ndithu tiziyamikira timayamikira inde kwabasi apa eh, timayamikira eh, zikakhala zikuyenda bwino mandandanda wawo running mate mutiyasiya apo Ii, bwa izi Ndipo apo zala nene zipereka. zija. Kodi mesa tati tidzabweranso. okay Eh, imeneyo taisiyeni. Eh, funika tsiku lake lokungokhala ndi nkhani yokhayo. chabwino Chabwino tipite ku nkhani ina. Eh. AIP yakhala nditi ikuyenda motsimphina chiyambireni kufika date la lero. Boma likuganizira zoti mwina ingothetsa AIP.
pa mkumano omwe president Chakwera anapanga ku Mzuzu ndi achinyamata Mm. Ah, kunabwera funso lina limeneli lokhudza mmene ndondomeko ya AIP ikuchitira nde a Chakwera kunena kuti ah, ngakhale ndondomeko imeneyi yaikidwa ndalama zambiri Mm. ah, zikuoneka kuti mavuto anjala adakalipobe Mhm. ndipo boma likufuna kuyang'ana kumbali ya ulimi wa ulimi umati ag- agriculture commercialization Mhm. komanso ma mega farm Chabwino. takhala tikuyikamba inu ndi ine pano nkhani imeneyi Mm. okay aip idayamba bwanji Mhm. Ah, aip idayamba nthawi ya Dr Bakili Muluzi Chabwino. ngati starter pack Okay. pofuna kuthandiza alimi amene alibe kuthekera Mhm. kopeza fetereza kopeza mbewu Mhm. ndiye nthawi imene kamakhala kathumba kuti mmakhala fetereza wa urea timati urea ndi mhm. kani mhm. mmakhala mbewu ya chimanga komanso mbewu ya mtedza yomwe amagawa atabwera malemu Bingu anayipanga kuti ikhale mwa mtundu wina mm. ah, adayisintha dzina kuchoka ku starter pack idabwera kuchitira kuti anthu no adzilandira bag ya 50 kg mhm. ya wokulitsa ndi wobereketsa ndi chimanga poyamba apa amangogawa ulere Okay. starter pack iyo Okay, koma kukhala ngati amagawira kwambiri achipani nthawi imene sinati kuyandikira kampeni kenako awo adabwera kuti tidzigula pa kamtengo wotere Okay. zidayamba kuchitika adabwera joyce banda adayipitiriza apm adayipitiriza amangoisintha dzina Amangoisintha koma ndondomeko dzina. yake ndiyo Ndi yomweyo yomweyo chabwino. mpaka na panopa zikuchitika anali okay mdziko mumakhala anthu ena amene amakhala ovutikitsitsa Mhm. boma limayenera lipeze njira Mm. zowathandizira Zowathandizira. fake kuli ngati achina social cash transfer aja Chabwino. nde cholinga choyambirira cha ndondomeko imeneyi chinali chiticho chimenechocho Mhm. koma imaoneka ngati ndondomekoyi idachita bwino mu nthawi ya a Bingu Mhm. one chikhoza kukhala kuti foti katangale amadana naye Mm. katangale nthawi imene ija sadachitike Mhm. ndondomeko iyi chalesa dala kuopa two mvula idagwa bwino okay aip imayenda ndi kagwedwe ka mvula mm, mukhoza kuwapatsa Eya, fetereza, mukhoza ku- mukhoza ku- kupereka. mukhoza kuti katangale palibe ndondomeko yayenda bwino Mwapatsa mwapatsa anthu fetereza zofunikirazo. koma ngati mvula sinabwere Sigwira, ayi. talowetsa ndalama mmadzi njala itani ikhala Ikhalako, eh. ukhoza kukhala kuti ah, katangaleyo alipo anthu simudapatse mvula kugwa bwino anthu alima koma ngati alibe Phindu ndondomeko imene osachitikapo. sidachitike koma tikamayiona and akamba kuti idachita bwino mu ulamuliro woyamba wa Bingu chifukwa choti Mulungunso mm. adayikapo mtima mm. pa magwedwe a mvula osati mm. adayikapo mtima koma adatikomera mtima Mulungu adatikomera mtima eh, ndikutigwetsera mvula yabwino ndikukolola mwa mtundu tsono mukamaona mm-hmm. kuphatikiza katangale kuphatikiza anthu kusalandira fetereza mnthawi yake Fetereza, mhm. komanso kupereka mokondera komanso andale kuba mvulanso ndi kusabwera bwino njala ija yakhala ngati kuti ikupita yakhazikika ikupitirira Mm. ndi chifukwa chake maganizo amenewawa akhoza kukhala abwino Chabwino. oti ndondomeko imeneyi foti yakhala ikungowononga ndalama ya aip chinyengo too much anthu ena chinyengo. sitingawasiye Mm. titi olo even ka- ka- kasankhidwe kake ka anthu kakhala kosakhala bwino Mm. upeza kuti banja limodzi mukuwapatsa anthu Mm, ambirimbiri pena, zimasokonekera izi mm, eh. tidakakhala kuti tathetsa Mm. fana ndalama zambirimbiri mwina 161 billion timakhala takwirira pansi Mhm. ndikumadikira kumangopemphera kuti ambuye gwesani mvula Gwesani mvula, kuti malingaliro a ndamene mulungu ndipindule tsopano. sitikuwadziwa kuti ndi otani ndi chaka kusintha chino kwa nyengo masiku ano. adalipangira kuti tsiku chaka chi ndigwetsa mvula uko mmene zimakhalira Ita- koma deal ndi ma mega farm mm -hmm. idea ya ma mega farm mm -hmm. ndi yabwino kwambiri komano mmene tikuyipangira implement mm -hmm. ndi mm-hmm. molakwika chifukwa tikamati mega farm ndi chani mm. mega farm akuluakulu ndi malo mm. aakulu mm. omwe mmachita ulimi mm. osiyanasiyana kwa chaka chonse chathunthu mm. mega farm si chimanga chokha mm -hmm. so mumakapeza malo aakulu ndikati malotu mm, malo aja Mm. pamayenera kuti pakhale magetsi Mhm. kapena sola Chabwino.
akhale ndi zida matrakitala olimira osati makasu Mhm. tikukamba za kumapanga irrigation system Mm. malowo amayenera kuti akhale kufupi ndi mtsinje kapena nyanja Mm. kuti tizitenga madzi kapena pansipa pali kale madzi abwino omwe tizipopa Chabwino. pamayenera pakhale ka, ka factory mm. pamene paja yomwe timanena kuti ya a value addition chabwino sikuti mega farm mm. mukakhala kuti mwakama mkaka uja mm. ndoti muzingotenga mkaka omwe mwakama uja basi kumsika mm. ayi mukuyenera mukhale kuti muli ni mabotolo mm. e, mukaupanga process bwinobwino mm -hmm. mwaika mmabotolo opanga brand mm. ndikumapititsa kumsika ndoti katengo kake mmene mungagulitsire mu- mmene ama- mmene apangira ali Kungogulitsa midzimu kuti- eti mm, kungotere mm, mm, mm, mmene amagulitsira palita ndi kuti no tapanga value addition mm. tapanga process yonse yabwino mtengo wake umakhala osiyana Aha. ndekuti za Malawi bureau of standards avomereza zimene zija olo kunja tidzitani tidzipititsa zikumatuluka eh. ndi kumakhala mega farm yonena kuti ife tidzingolima tirigu ekhaekha okay kumakhala ina yonena kuti ife ndi achimanga ife ndi anandolo mumaona ndi mmene chani zilili Chabwino. koma tikamaona panopa tayamba kumva za mamega farm inali mu manifesto ya tonse makamaka kumbali ya utm mm. koma inabwera mmene muja mm. ah, kodi yapangidwa implement kodi ziutheka tamva kuti ayi kuli ndalama ku mamega farm mm. kodi amene atenga ndalama ndi amamega farm di mm. mukaona kuti mamega farm omwe anayendera chakwera mm. ndi anthu kale okay. azungu kale okay. okuti amapanga zawo mm. komano enieni omwe tathandiza tikukamba za ndalama za mamega farm mm. ni ndani mukapeza kuti ambiri andale ambiri mm. akuona ngati kuti akakhala wandale ndoti ni mulimi ayi mm. ambe ulima basi mmene kunabwera nkhani amega famu akongeresa mm. ambiri anaona ngati kuti ndi chiyambi mm. chokatenga kumene kuja kakongola ndalama mm. kuthumba kumene kujako kwa ati ya mega famu mm. ndikumaona ngati akhoza kukhala ulimi ayi mm. zimenezo ndi zabodza kupeza kuti mm. mega famu akukambayo ati mm. akudalira ulimi wa mvula mm. mega famu sikhala choncho ndiyosagwira imeneyo Eh? Mega farm sudalira ulimi wa mvula tapitani mukaphunzire kuti kodi tikamati Zimayenda mega farm bwanji? njani. chifukwa chokuti mega farm mumalembanso antchito osachepera 100 oti azikuthandiza Chabwino. dziko linolo litakhala kunena kuti tilima mega farm okay kumangochi tatsegula mega farm imodzi eti Yo- yokhuza chimanga titenga madzi mu nyanja muja ngati sakudziwa akatswiri akakafunse a Illovo mm. a Illovo amatenga madzi mu Shire River mm. pa mtunda wautali mm -hmm. ndikuthirira nzimbe zawo ndikupeza kuti nzimbe zaka ndi zaka mm. anthu tili ndi shuga mu mm -hmm. apite akafunse kuti zimakhala bwanji makanalo timakumba bwanji mm. kodi irrigation system timapanga motani mm -hmm. chifukwa mega farm deal yake ndi irrigation plus magetsi ake sikuti ndika single phase mm. mumayenera mukhale ndi transformer patipo pomwepo mwene mkhani transform pomwepo komano mukamaona tikamakamba tikamamva nkhani za mega farm e, ndalama za mega farm e, bungwe loyendesa ma mega farm lathandizadi nkhani ya ulimi kulibe muzimachita kwamba amene kuzichula. apanga kwambiri nkhani iyi ndi achipani omwe anaona ngati kokatengako ndalama Ehe. omwe ulimi wake iwowo anakagula mafetereza kati matumba angati ndalama zina zokumanjoyera kumadikira ulimi wake wa mvula mega farm sikhala Ndiye sabukira choncho tikunamizana. tikunamizana boma chomwe tikadachita mmene mmayamba nkhani ya mega farm ndikupeza kale alimi munomo Chabwino. amene ali- ali nazo ng'ombe Mm. tikupangani bwanji kuti ng'ombe zanu zichuluke Mhm. kuti nyama ya ng'ombe ikhale yotchipa Mhm. tikhoza kunena kuti inu mmaweta mbuzi tikupatseni ndalama tili ndi ndalama izi ngongole zokuti mupange nkhani ya megafarm bwerani mukongole kuti nyama ya mbuzi ikhale yotchipa nkhani ya, ya mm, megafarm yokhuza u- ulimi wa, po- wa, wa, wa nkhuku Mm. pano nkhuku zikudula Mm. tingapange bwanji Tingapange ndi mikolongwe motani? ukoko Mm. mikolongwe uja kuipanga boost kuti nkhuku zija zichuluke Mm. zitchipe anthu azidya nkhuku za lokolo zija anthu azitani ndi njira ina yomwe anakayang'ana olo china chomwe tinakachita ku zimbabwe kuli azungu ena omwe anathamangitsidwa south africa alipo tinakakanyengerera amene aja amadziwa kale za ulimi ife tifuna tikambe nkhani ya ulimi wa mpunga tikupatsani malo tili ndi ndalama izi inunso muli ndi kapito yanu muzilima mpunga mm. kandi chakusalima uku mm. Eh, kandi madera omwe kalonga mm -hmm. kuli nyanja kale ku kalonga mm. apa ngapanga akumbira athandizana kukumba mm. kunkhotakota tikhale ndi megafamu tikamuuza wina ife tifuna uzitipangira kaya ndi ma green house uzitilimira tomato wambirimbiri mm. anyezi wambirimbiri mm -hmm. ndekuti kaya ena ndachimanga mm. mwamvesa ena ndatirigu amene tikufuna ndekuti tipanga mati kaulimidwe kosiyana siyana mm. ka zinthu kambirimbiri Mhm. zinthu zija zikhala mdziko muno mm. zina tiyamba kugulitsa mm. ndikumapititsa kunja kwa dziko mm. lino mm. ndikumapeza forex mm -hmm. kusiya kudalira chani ndekuti chimanga chija chikalimidwa mm. adimaki izikagula chimanga chimene chija mm. kwa adimaki kuzikhala chimanga chambirimbiri mm, chokuti anthu azikatha kugula pa 15000 pathumba ndekuti aip uja sitimudandaula mm. olo eoc mdziko munomo tili ndi akaidi mm. kundende kumakhala ma convict mm. ndiye kuli ena ali pa rimandi mm. amene tinapanga convict iwo kuti ukagwire IHL mm. eya ujeni with hard labor mm. tinakamanga ndende mm -hmm. kandi kumangochi yabwino mm. yoti ili ni malo ambiri mm. tinakamanga ndende kunkhotakota mm. tinakamanga ndende kunkhatabay mm. kumene kuja kukhale malo oti anthu aja azilima mm. kuli anthu munayika kuti azikhala moyo wawo wonse kundende mm. anthu amene aja ndi okalimawo mnakasiya akakhale moyo wonse kundende eh. koma azikagwira ntchito yakalavula gaga mm. yomwe akugwira ndi chani mm. ntchito basi kukhala pa foni mm. nkumabera anthu pa mamobailo kumakulemeretsa mm. munthu oti ali pa ihl mm. maganizo athu kodi tikamaganiza za boma mm. za mamega farm timaganiza bwanji titatenga alimi awawa mmene anapangira president wa ku Burkina Faso kunena kuti akaida adzigwira ntchito ya mamega farm mdziko mwawo ndipo akagwira kwa amati kakwa nthawi yayitali bwanji azikhala ngati wazichosera wazichotsera eh. wazichosera wazichotsera zaka zake ndekuti chakudya chimene chijachi azidya okha komanso ndekuti tipanga zokuti kuchipatala chakudya chomwe azigula chikhale chomwe akulima maprisoners aja ndiye mega farm ndi iyo ndimeneyo Zimenezo. koma muti muwone panopa kuti tafunse aboma tatiuzeni nkhani ya mega farm atitengera ma mega farm a azungu uja watirigu uja wina wa ng'ombe zawo uku okay chabwino tinapatsa ndalama kuti apange boost iwo aja zinthu mm, zawo mm. koma ndi bodza kuti mamega famu atengawa mm. ndi anthu okonda chipani omwe akuti mega famu yawo mm. ndi pano kaya ndi pati ati akudalira ulimi wa mvula limenelolo ndi bodza mm. sitingatukuke ulimi it's a serious business ulimi it's a serious business kwambiri mm. ndiye tikuyenera kuti tipange invest mm. mu zinthu zoyenerera uh -huh. chomwe anachita ndi maganizo a mega farm mm. anakayang'ana kuti kodi tiye tikakopeni azungu aku zimbabwe aja adathamangitsa aja mm. adalanda malo aja mm. abwere kuno mm -hmm. tiapatse zoyenerera ndalama tili nazo mm. tiapatsa ngati mwangongole mm. katiapatsa matrakitala mm. tiapatsa malo mm -hmm. tiyeni malo awo azilima zimene zija ndi zathu mm. tilima chimanga inu muzilima chimanga mm. inu muzilima mpunga mm. inu muzilima mbatatesi mm -hmm. inu muzilima tomato zomwe mm. timazikonda ife amalawi kodi kunjako amafuna chani mm. ku kenya kuli famu yayikulu mm. yomwe ntchito yake ndingolima malozi flower mm amapanga export malozi flower enieniwo mm -hmm. kumapitisa maiko akunja ndikumapeza ma US dollars kudzera mm. malozi flower mm. ku China chamene amafunika mm -hmm. ku China zinthu zambirimbiri zomwe zikutani zikufunika Zikufunikira, mm. sitingamadalire ulimi kuti utibweretsere ndalama ngati tikungodalira anthu a ulimi wa mudimba munthu wa ulimi wa kudimba uja sitingampatse ndalama ndikunena kuti ati segula megafamu ilo ndi bodza mayambira pati ndiyeno awawa achipaniwa mudakawuza kuti apite kunifiko azikakongola ndalama chifukwa chokuti ichichi iwo akuchitenga ngati ndi thank you wawo mapeto ake patha chaka chinocho mm. ati tapanga tinakhazikisa ndondomeko ma mega farm eh? mm. koma njala sitha nde mudzadzifunse kunena kuti kodi mm. aja amati akupanga ma mega farm zili kuti zili kutiko phindu lake lili pati maona mm.
pamene mulimi mmodzi wa mega farm mm. akhoza kutidyetsa tonse muno mm. titakhala tili serious mm -hmm. chigawo cha kumpoto tikhoza kusegula mega farm imodzi mm -hmm. chigawo cha pakati imodzi kumwera kuno imodzi mm. ku eastern region imodzi mukhoza kutidyetsa tonse ndikutipindulira foti mm. amalima throughout mm -hmm. amalima throughout mm. komano ngati tikuthetsa aip ndikubwera ndi mamega farm tionenso ndondomeko zathu za mamega farm mm. komano uh, ikakhala style yake iyi mm. yomati tikufuna chinthu koma azipindula andale mm. ndekuti siziyenda siziyenda tiye tikapezeni mainvestors alimi enieni mm, agwire ntchitoyo agwire ntchito mm. tidye mdziko muno mm. zina tigulitse sitidandaulanso nkhani ya forex nkhani iyi ngati kudziko lino mm. amankanena kuti chuma chili mnthaka sadaname zona koma mm. sizikutipindulira chifukwa chakuti talowetsapo ndale tikafuna, pa mm. nkhani ya investment mm. m'malo moti tikapeza Illovo mm. kunena kuti chabwino tikambirane nanu mm. mbali ina mukulima nzimbe mm. kodi mulibe malo ena omwe mungalime chimanga chimene mungachigulitse kwa ADMARC mm. kuli anthu omwe amapanga ampinga njira amapanga business yawo ya ng'ombe Mm. eti Akuti tingapange dziwa bwanji bwino. kuti Nafe ah, tizere mbali mutere mbali. olo muwaphunzitse Mm. anthu ena Mhm. olo inuyo ng'ombe izi muzipanga zambiri kuti muzizigulitsa zikhale zambiri alimi enanso azitha kubwera ndikudzagula tikhale ndi nyama yotchipa Mm. kodi nkhani ya nkhuku imatani kuti mazira mpaka akhale utani akhale otchipa mm. nkhani ya, ya, ya, ya tisamangosilira inu mkaka mm. anthu akhoza kukhala kumakhala mega famu famu kumakunja kuja kumakhala famu ya ng'ombe ya mkaka yokhayokha mm. kumangokama mkaka mm -hmm. mkaka ndikukhala otchipa mm. eh? koma kunoko ayi nde mukafunse kuti amene atenga ndalama kapena akupanga za mega famu mm. alipo akupanga bizinesi ya ng'ombe ya mkaka ndikunena kuti olo ndi factory pompo chifukwa megafamu ndakamba kale mm. mukamatulutsa chinthu kumunda kuja mm. mulimira machini mm -hmm. mukololera machini mm -hmm. nthawi ija chikupita ku factory chikapangidwa process eh chikapangidwa mm -hmm. process mm -hmm. ndekuti MBS inavomereza kale yavomereza kale mm -hmm. mukatero ndekuti munapeza kale misika kunja mm -hmm. komanso mdziko momwe muno mm -hmm. tisiye awa omatitengera tomato ochoka kunja

chigawo chachiwiri cha programu ya gwede gwede tikuthokoza kuti mukadali pomwepo kupitiriza kuonera programu yatsitikedwa nthawi yathu ah, yatsala yochepa bread sanatsikebe mtengo ngakhale pachotsedwa VAT Ah, VAT tikakamba bread wathu Mhm. bread wathu amapangidwa ku zipangizo ziti Chabwino. zomwe tikuti tipange bread Mhm. olo azimayi athu akamaphika mandasi Mm. nkhani ndi flour flour amachokera kuti ku tirigu tirigu timantenga kuti kunja kwa dziko lino so kuchotsa vat pa bread sikuti kungapangitse kuti bread atsike mtengo kwambiri Okay. chifukwa mwachitsanzo kuti bread amene ali 2.9 ndikuti tikachotsapo 16.5 percent mwina azikhala ma 2.4 Okay. eh mwina ichoka ndi ka 500 Mm. kandalama kotero Mm. koma sizithandiza kuti bread atsike Okay. chifukwa ndakamba kale one tirigu anakwera pa msika Mhm. chifukwa dziko lomwe limalima tirigu kwambiri Mm. la Russia ndi Ukraine kuli nkhondo Okay. zinthu zambiri kuti zibwere kumwe kuja zinatani zinasokonekera Zinasokonekera. one pa international market anakwera Aha. tirigu uja two kusowa kwa forex mdziko muno Mm. eni ake aja amene ali a ma bakery Mm. Olo ababa abweretsa bre- amabweretsa flour kunoko. Kuti apeze forex akuvutikira. Mwina akumapita pa black market. Komwe mitengo yake imakhala 4000 chakuti chakuti. Nawonso mtengo uja akumawika patipo, akumawika palipo. Ndekuphika bread, kupanga bread, kupanga mabanzi. Olo achotsa vati, sitiona impact ina iliyonse kuti zinthuzi zasintha. Zitsika, chabwino. Akhoza kutsika 500, 600 lero. koma mm. pomatha one week mudabwanso kuti bread uja akukwera chifukwa chakuti forex kulibe mm. zomwe zitatani zikuwapangitsa ine akaja kuti akapeze forex pa pa black market mm -hmm. ndizija ndinkakuuza tinaroga penake pano kunena mm. kuti akuti achotsa vati pa cooking oil mm. koma cooking oil satsika ndipo azikwerabe lero si uyu wafika 2 liters mm. 16000 mm. 16 18 maona 19 so, 20 chinthu chinanso m'dziko muno mm. a Mumbanso achione bwino mm. wina wake adalowa mu shop inake sinditchula mm. waona mtengo wina pokafika pa till mtengo wina akuti mimi amaenda ma step achewo mtengonso umakwera sindikunama step one akuonjezera 100 kwacha zikuchitika eh, zikuchitika eh, eh? Mm -hmm. kodi zinthuzi zikuyenera kukhala motero mm. kodi zinthu zimakwera potenga chinthu pa shelofu mm. olo munthu wina watuluka pobwerera one hour chinthu chija chakwera chinanso a Mumba chomwe mungachione ndi chimenechichi mm, kodi kodi dziko linolo aliyense ah, likulowa basi chisawawa chifukwa chani Mm. aliyense akungoganiza Ndichimwana, inde eh. ndi ufulu wawo kukweza zinthu yes koma zalowano kuba Mm. Zalowa amadziwa kuba. nagulabe basi zalowa kuba Mm. zikuwawa kwambiri chifukwa chokuti malipiro athu ndomwe Ndomwe aja aja. malipiro aja sanakwere olo a m'boma ataonjeza 20 peresenti sikuti palibe chomwe chitasinthe pa moyo wanu Ii, zinthu sikuti zake chonse zimene chisintha moyo zikudula. wanu Mm. zikhalabe zinthu zoti zikudula daily zikupitirira zikudula

daily Of unga course, ngosi pali zina sungadande achina mayonizi imakhala Eh, matama a munthu eh, choice tomato yako. sauce ni matama a munthu komano pali zinthu zina zake zokuti aliyense daily pakhomo pake amatani amazifuna amazifuna achina chigenjiro. brediwa aliyense pakhomo pake amazifuna kodi simungapange zoti ndikukambirana ndi anthuwa kunena kuti kodi zinthuzi zikukhala bwanji Zikutani? chifukwa chani zikungokwera daily uyenda akungopanga mashopu chani?
awiri osiyana mitengo yosiyana Machita tikupita osiyana ku 1000.
chisankho izizi anthu amagwiritsa ntchito izi zikakugwetsani chifukwa munthu mukapanda kusamala zikakugwetsani mm. chifukwa ngati tikuvota mawa mm. koma lero zinthu nzokwerabe mm. mtengo anthu amagwidwa ndi mikwiyo anthu adzapita ndi mikwiyo eh. chifukwa zinthu ngati chimanga tikugulabe pa mtengo okwera ku ADMARC kulibe mm. chimangacho mm. anthu adzapita ndi mkwiyo mm -hmm. sadzakumbukira chitukuko chonse mwapanga munthu ndi ovuta munthu amakumbukira choyipa chomwe chamuchitikira patipopano pompano mm. ndichomwe amatani amachikumbukira mm -hmm. zomwe tikunenazi even masapota ma, ma, ma, ma anu amene ali masapota anu mm. omwe sadya nawo koma just amangochikonda chipani eh, amangochikonda chipanicho akumva nawo kuwawa eh, kwabasi ine ndidakakonda uh, achakwera mm. adakakhala ndi anthu mm. uh, okuti adziauza zinthu zina amene pa ground pazikukhalira mm street wise eti ka mm. president oti okay kupatula kuphunzira mm. kupatula kuzungusa ndi anthu oti they are professionals mm. pena pake kumamvako maganizo a anthu ena omwe timanena ndi osaphunzira Eh, amene akuoneka ngati ofoyira. pena pake kumachezako usamakhale msonkhano wa ah, mavenda Mm. wachigulu Mhm. koma paja amakhala ndi nambala imodzi ya venda azikuuzani zoona Mhm. khala ndi nambala imodzi ya munthu wina wake amene ali wa black market Mm. wa, wa forex muzidziwa Afotokoze kuti kuli chani nduna kumeneko. zomwe zimabwera kuzasintha Mm. forex pa black market zikuthandiza kuti chuma chizionongeka ndi ndani muzidziwa Kodi si anuwo.
mwaziona mm. so muzicheza ndi anthu olo wamba ku chipani chanu tatengani anthu wamba ku chipani chanu akuuzeni mmene pa ground palili apa mwina olo mukakumanire kwina kwake ada bingu ankakonda zimenezo mm. kunyamuka olo abakili mm. ndikukuuza abakili anali ndi foni ani eh. mafoni olo osoka nsapato eh, eh, eh? zimafunika chonchija olo ajoyce banda mm. ali ndi ajoyce banda anamatha kumuimbira foni munthu wina wake okuti olo inuyo simungayembekezere mm. koma akucheza naye akumfunsa anthu amene aja nawo akuuza chilungamo
and awawa network ali naye apresident athu mm. network ali naye mm. anakhalapo m'busa mm-hmm. ali ndi azibusa azinzawo mabishop akatolika ndi azinzawo kodi simungayimbireko olo ansembe ena ake nkuwafunsa kuti kumeko zili bwanji zinthu zikukhala bwanji akuuzeni chilungamo kupatula a intelligence omwe mudalemba ntchito omwe amalandira Kuti athamange. omwe ambiri ngachipani sakakuuzeni zoona Nzoona. mlangizi wanu mudamulemba ntchito Mm. nduna yanu ikulephera ntchito mugazeka wapasira ripoti loona Ndiye sagwira. koma pa ground pa president zinthu sizili bwino pezani means yoti mupeze information yeniyeni kupatula information imene amapatsidwa pa ntchito yawo chete upatsidwa information akalandira information ija azipanga verify ndi anthu wamba Mhm. anthu wamba mukhale ndi foni yanu yanu yoti muzichezabe ndi anthu ena ake kuti azikuuzani zinthu zoona Kuti pakuchitika kumanani chani. ndi chairman wa mavenda payekha akuuzeni mmene zinthu zimene zili zikuyendera osati abwera adzakutamandeni zimene zijazi za scripted akambirana nawo endi machairman amavenda ambiri boma likasintha amakhala chipani chiticho Achimenecho. panopa machairman amavenda Zathamanga. ambiri ndi akongeresi singawino lonse inde likadzasintha adzabwerera Adzabweranso dpp kwina. chifukwa choti amafuna kuti ali pa street pakhale awo ndi amene aja mm. sakakuuzeni chilungamo mm-hmm. koma mukapeze anthu enieni okuuzani chilungamo kuti mudziwe kuti zinthu zikukhala bwanji ah, koma kukhala ngati nthawi yatha koma ndaona eh. pali ya blantyre water board awa koma yambire lachiwiri eh, koma ndi eh.
imene mwati chani apo ati yaluza ndalama 33 billion lachiwiri zambiri momwe anzawo amagula apanga phindu nkupereka ku boma iwo aluza amagula kupereka ku boma Mm. ena aja ndi achani kodi mmalosera kupereka ku boma paja munanena kaletu kuti timva ripoti ripoti limene lo la government annual economic report show 33 billion yapita okay lachiwiri lachiwiri chabwino timalize motero programu ya lero ya gwedegwede zikomo mwatizukutira nkhani zathu za lero zikomo kwambiri kumaliza motero programu ya lero ya gwedegwede ife pano timazangounikira zina zimene tikulingalira eh, komanso kukhulupirira kuti zitayenda choncho zikhoza kukhala zokomera dziko lino la malawi timanena ngati mmakwiya tabaya pena pache ngati pali kufunika kusintha tiyeni tilingalire cholinga malawi yu akhale ndithu wokomera wina aliyense ine ndi selina dumbula pamakina tinali ndi luke chafukira pa camera maxwell frank pa fcc officer jordan pitizani kuonera ma program osiyanasiyana kuchokera kuno kanema wotsogola gwede gwede